onye nkụzi isi mụ na-anyịkwanụ m alụ ebe a m sekpu ana ọ kwa n'iwe ka m ji kụpue isi ahụ isi ihe isi ahụ mee ọ kwesịrị ime ka iwe wee gị isi okpo onye nkụzi gbanụ ya nkịtị sọsọ maka na m kpọrọ ya onye isi obodo ka o ji kụpue m isi mana onye nkụzi ọ dị mma ka isi ahụ si kpọọ m onye isi obodo ọ bụrụ na isi gị ahaọ ka obodo isi ahụ ọ ga-akpọ gị onye isi obodo isi alright onye nkụzi jụzie m ofu ajụjụ m zata ya ka m kunie biko okay gwa m onye bụ onye isi ezinụlọ onye nkụzi onye isi ezinụlọ bụ nna ị dagoni ya nụ ka m zaa nya onye nkụzi ee ngwa zaa m ya isi ahụ onye ọbụla isi ya kacha n'ezinụlọ bụ onye isi ezinụlọ ehe ị zatara ya isi ahụ iji maa atụ isi okpo bụ onye isi ezinụlọ ma bụrụkwa onye isi obodo ya to God isi ahụ m maa gị isi ma na ị ga-adị ka ozu trailer Dangote lịlị enu emena ka isi gị ha isi okpo Anọkwa m na nchedo onye nkụzi anyị. Bịa isi okpo tikwa isi gị na chain. Onye nkụzi ị ma ụma. Kunizie were oche isi okpo. Say no more onye nkụzi. Bịa isi ahụ na ụtọ nsị. Ee onye nkụzi. Tụgharịa na inu a na bekee ọkụkụ nyụọ alụ ana achụbe ya ọsọ. When ọkụkụ mess, the land will start pursuing ọkụkụ. Ọzọkwa.
When ọkụkụ mess, The land will start pursuing ọkụkọ. Ehe, ụmụ ejima atọ. Ee, onye nkụzi. Ekpere ọ maka ka ọ jọka. Ekpere amaka.
E nwee onye ga-ekpe ekpere e nwelụ. Chi na-aza ekpere.
Unu sị na e nwelụ. Chi na-aza ekpere. Unu chetakwa na abalị echi bụ Sunday 31st August bụ crossover night na Holy Ghost Adoration Ground dị n'Uke Anambra State. Agwaghọ gị ya amaghị onye nkụzi. 30 days prayer march nke Fada Ebube Mmụọ Nsọ ga-edu anyị ikpe bụkwa crossover night a ka a ga-eji bido ya ma endizie ya with 5 days camping program nke ga-ebido na October 1st ma kwụsị na October 5th ekpere 30 days a a ga-ekpe ya ka gịnị mekarịsịa ka Obinigwe gbanweelụ anyị ọnọdụ ọjọọ anyị ọbụla ị tụgharịa nya na bekee ọ bụrụ divine turnaround kekwanụ mgbe ekpere ga na-ebido ma na-akwụsị kwa ụbọchị n'oge ekpere 30 days a ekpere ga na-ebido by 7pm nke abalị lue na chi efosaa n'ụtụtụ na Holy Ghost Adoration Ground Uke Anambra State Ọses ga-amụta nwa aha ọ ga-aba ya bụ Benson unu sị na aha ọ ga-aba ya bụ Benson nwa osu mụtalụ bụ Nwosu. unu sị na Nwosu. a kpọọ Louis Louisa a kpọkwanụ Teli Teresa sọpụrụ ọdịnala ma sọpụrụ Chukwu kama ị ga-amakụ mmadụ makụọ Chukwu kama ị ga-adabelụ na mmadụ dabelụ na Chukwu kama ị ga-eto mmadụ tobe Chukwu ife na-anyị mmadụ mana Ifeanyi Chukwu a bịa n'ibu Chukwu Ebuka a bịa na mma Chiamaka a bịa n'ike Ike Chukwu ka nwa bụ Onyinye Chukwu chi niile dasịgodu Chimamanda anyị dị ndụ tata bụ maka Ebere Chukwu ehe Amara Chukwu ehe Mmasị Chukwu ehe na Ịfụnanya Chukwu ehe nwa a mụtara ụbọchị eke bụ gịnị Nwamgbeke Eh, unu sị na nwa a mụtara ụbọchị eke bụ gịnị Nweke ehe nwa a mụtakwa n'ụbọchị oye bụ gịnị Nwoye nwa a mụtakwa n'ụbọchị afọ bụ gịnị Nwafọ. nwa a mụtakwa n'ụbọchị nkwọ bụ gịnị Nwankwọ unu jie nyezienụ obere break ka ndechala egwu say no more onye nkụzi ehe isi okpo ọ gịnị onye nkụzi ị kụziri anyị na ide bụ ide ma n'ọnwụ ma na ndụ na ide nwụọ enie ya na ana ọ bụrụ ide anị ehe na ide nwụọ enie ya na mmiri ọ bụrụ ide mmiri ehe ide nwụkwanụ enie ya n'enu ọ ga-abụ ide enu ee ọ ga-abụ ide n'isi gị isi okpo enwe ọkwa unu afụgo onye nkụzi a abịa n'ịjụ ajụjụ na klaasị a gịnwa kacha ajụ m ajụjụ na klaasị a isi okpo mana emechie akwụkwọ every term gịnwa na-agba last onye nkụzi ị ma ụma last time ọkwa m gbalụ 40 out of 41 sọsọ ụtọ nsị gbalụ 41 galụ m na klaasị a mana agala m mmadụ 40 ndị ọzọ kezi ka m si gbaa last chayi fiofio gala ọnụ onye nkụzi fiofio ebegokwa ego ofu iko fiofio abụọzikwa 400 naira ọzikwa 550 naira o bego ego isi okpo rapụrụ m aka ka m dewe egwu m na-edere onwe m rapụrụ m aka ka m dee egwu m na-edere onwe m